mmene ndinanenera ndili kuno ku ndilande police kuti ndicheze ndi mneneri wa polisi ya ndilande iwo ndi a Chibisa mlimbika nkhani yomwe yavuta kucha kwa mamawa wa lero sub inspector uh, chibisa tithokoze kuti mwatilandira kuno polisi ndinu munthu wa busy kwambiri zikomo kwambiri choyamba tikulandireni ife amibawa Zikomo kwambiri.
tikulandirani kuno ku geto kodi kuno ndikugeto kuno kuno ndi kugeto chabwino ndithu ndilande police station zikomo kwambiri ziko kucha kwa mamawa wa lero chifukwa tiyambire pamenepa nthawi mwina ikhoza kutichepera social media komanso nyumba zoulutsira mawu um, zinatentha ndi nkhani yokhuza kenneth makina amene amadziwika ndi dzina kuti vj ken kuti mukumusunga polisi yakuno ndikufuna inu mundisimikizire pamaso pa amalawi nkhani ndiyoona Ah, choyamba tinalandira ndithu lipoti pamenepa ndithu pakhale pa mande pamene date ndithu inali 17 november Mm. koma tisanabwere ku lipotiko kundisimikiza kuti ndizoonadi kuti mamsunga zomwe zamvekazi nkhaniyo ndipo ndiyoona tipiteno ku lipotiko ifeyo kuno kundilande Mm. polisi chabwino Ah, tikusungadi ah, mzibambo waluso ameneyo amene ndithu timamudziwa kuti ndi videographer komanso ambiri amamudziwa kuti ndi influencer pa social media apa Eh, ma platform monga ngati facebook komanso achina tiktok chabwino ndithu ameneyo dzina lake ndithu ndikukhala kenneth uh, makina wa zaka 30 zinayambira pati kuti mumsunge tinalandira ripoti uh, pakhale pa 17 limene linali mande kuchokera ndithu kwa mayi wina amene dzina lake tisankha ndithu kuti tisamtchule amene amakhala ndithu mu ndilande mwathu momwemo anabwera pano ndithu ndi kamtsikana kena ah, ka zaka 15 ka- kali mu uniform ndithu ya skulu ya primary school Ah, mzimayi ameneyo anazadandaula kunena kuti mwana wache wamkazi yemwe ali mzache wa mwana amene iye anabwera naye kunokoyo sakupezeka pa khomo kuyambira saturday tsiku lomwe linali ndithu pa 15 ndipo akuti sanabwere pakhomo kuzagona satade limenero kuzafika sande mpaka na kuzafika mande nthawi yonseyo nkuti iwowa ali ndithu kalikiliki a kuyimbira foni abale ndi Pafupifupi ena- masiku atatu amenewo. pafupifupi ndithu masiku atatu amenewo pamenepo nkuti iwowo ali ndithu kalikiliki kuyimbira abale ena ndi ena kuti mwina make nkutheka kuti mwina mtsikana wawoyo akupezekera kumeneko koma ndithu zinachitika ndithu monena kuti sizinali chonchonso yayi Azibale onse anakana kuti iye ameneyo saali kuno. Ndipo mpamene iwowo ndithu a, amayamba nokufufuza ndithu kwa anzace amene amapita nawo ku sukulu, pozindikiranso kuti ili ni Mande ali ku sukulu, a, kumene azipita ku sukulu. Ndi pamene no tsopano. Ndi zotheka kutchula sukulu yomwe akuphunzira? Ya. Kapena timtetezenso? Sukulu yonso tisaitchule.
Ti- chifukwa timtetezenso choti- mwanayi. Kumene akukhala. Koma ndi wa mwana- primary.
Kumene akuchokera mwanako tisatchule, dzina la mwana, makolo ake Tisatchule, zimenezo tisatchule. Sukulunso tisatchule. Timteteze mwana. Koma, koma klasi yomwe ali titchule. ya class ndikhoza kutchula mwana ameneyo ndithu ndi wa standard 7 okay ku sukulu imeneyo chabwino ndipo ali ndi zaka zokwanira 15 okay yes ndipo uh, atabwera kuno kudzadandaula anafotokoza ndithu kunena kuti mkati mu ntchito yosaka mwana wawoyo kufufuzafufuza kuti kodi nkutheka zinthu iye ali kuti nzache uyu ndamene amayenda naye ndithu nzache waponda apa ndaponda ndamene anawuza mayi ache kuti asanabwerebe ya sanabwerebe ameneyo nkutheka ndithu kuti ali kwa vj ken
ndi nzake ameneyoyo Mpamene- wauza mayi ake yes mpamene iwo amafunsa kuti "Ah, vj ken ameneyo ndiye uti mpamene kantsikanaka kamafotokozera kuti "Ah, ndi nzache wa iyeyo akumacheza kwambiri masiku ano kuti kunyumba kwakenso ulendo wina wake ananditengera tinapita kumeneko ndithu limodzi ndinamperekeza mzangayo Mm, a munafika kukhomo pake eh, amayi aja mpena kuti ah, no i think iwe tatiye ku polisi mpamene amathamangira pano kudzachita ripoti ndipo amenewa, tinalandira kuno limenelo kukhala lolemba limene lolemba pa 17 pa tsopano. 17 okay Yes.
chabwino titalandira kuno ndithu tinakhala nawo pansi ah, kuti timve kuti kodi makamaka dandaulo lawo gwero lake mukuti lili pati pamene amatifotokozera kunena kuti ah, mwana ameneyu anachoka ndithu saturday pa 15 pakhomo kuchoka ndithu ngati kuti wapita kosewera ngati kwa anzake Mhm. lokhala weekend koma anangodabwa kuti mpakana ndi usiku wonse mwana sanabwerenso Mhm. ndi pamene amamba kusakasaka kuti kodi iye ali kuti koma anadabwa ndithu kuti sande sanabwerenso mpakana mande pamene amabwera kuno kuzadandaula tsono Ah, ife titamva ndithu kuti khangati pakutchulidwa munthu amene mwina nkudziwa kuti mwanayo akupezekera kuti nthawi ngati imeneyi tinazindikira kunena kuti ah, dzina limene mukutchulali ndiloti ndilotchuka ndithu Ndi la munthu wodziwika. timalimva Mm. so tina- vj ken logwirira ntchito yes koma lake lenileni kukhala kenneth Kenneth makina chabwino ndiye pamene no ife ndithu ah, tinasakasaka poti anthu otchuka awa savuta kuwapeza makontakti awo mpamene timapeza nambala ya bambo ameneyo ndipo tinamuchitira lamya ndipo iyeyo ah, tinamupanga samoni kuti atabwera kuno ku polisi ndipo mzibambo ameneyo ndithu ah, sanachedwe anathamangira kuno ndipo anabwera ndipo tinamufunsa kunena kuti mtsikana wotchedwa wakuti wakuti akumudziwa ili ndilolemba lomwelo lolemba limenelo ndi pamene ndithu amafotokoza kunena kuti ayi mtsikana ameneyo ndithu dzina limeneli ine ndithu mtsikana ameneyo ndikumdziwa anavomera tsabwenzi okay ndipo tinamufunsa ndithu kuti umudziwa motani anafotokoza ndithu ah, anamasuka ndithu ndikutifotokozera kuti ameneyo ndithu pa nthawi inoyi ndi bwenzi langa ndipo timakumana ndithu pakhomo pangaso amatani amabwera ulendo winanso anadzabwerapo ndi ndani ndi nzakeyo nzakeyo ali pompo Mm. tsikana wina uja ndimafuna timvese vj ken anavomera kuti ameneyo ndi ali bwenzi lake Yes. pamaso pa amayiwo komanso mwanayi kwa basi chabwino ndipo ifebe tinafunsabe ndithu kuti titazindikira bwino bwino lomwe kunena kuti kodi ubale umene akunena iyeyo kuti ulipo pakadali pano pakati pa iyeyo ndi mwanayo ndi ubale wa mtundu wanji ndipo ah, mkucheza kwathu ndi iwowa abambowa anafotokoza ndithu kunena kuti ndi ubale ndithu woti ndithu wachibwenzi Okay. ubale ndithu ndipo tina- ana aku- kupanga admit kuti ndi chibwenzi chake mwanayo bwezi ndithu okay ndipo ife tinafunsa kunena kuti bwezi lanuyu ali ndi zaka zingati mumadziwa pamene iwo amanena kuti ayi bwezi langa ali ndikudziwa ali ndi zaka 18 ali ndi zaka 18 eh, ino umboni umene woti iyeyo ali ndi zaka 18 anakuonetsani iyeyu pozindikira kuti mwina ndi waku primary ali standard 7 komanso mwina kuchitira kunena kuti mmene akuonekera iyeyo mpamene iwo amafotokoza kuti ah ineyo ndikaonekedwe kake ka iyeyo kamandisandikayikitsa nthawi zina ndipo ndakhala ndithu ndikumfunsa kunena kuti koma iwe makamaka zako- zaka zako ndi zanji makamaka chifukwa ndimakhala Ku- kuvomereza kuti amakayikira kuvomereza ndithu kuti amakayikira anavomera ndithu kuti amakayikira kuti ndi wa 18 years amenewo anavomera ndithu chabwino mm. ndipo titafunsa ndithu kuti kodi ah, mmene mumakayikiramo munapangapo kena kake kalikonse kuti mudzindikire kwenikweni mwamvemvemve kuti iyeyo nkukhala wa zaka zanji pamene iwo amanena ndithu kuti "Ah, kumeneko sinafikeko komabe ndinangomkhulupirira kuti wane- wanena choncho ndiye kuti iyeyo zaka zake ndi ziti ndi zimenezi mwina tili pompo ananena ubwezi wawo kuti akhala pa ubwezi kwa nthawi yaitali bwanji vj ken ananena kuti ubwezi akhala pa ubwezi kwa nthawi yaitali bwanji nthawi makamaka yoti akhala kwa utali bwanji ah, mwachindunji sanafotokozere bwino koma anangonena ndithu kuti adziwana ndithu timawiki tomweti posachedwa apa chabwino ndithu tayenda bwanji kufika pamenepa kuti mpaka munthu mumusunge wavomera ngati apolisi munapanga zotani
Ah, ife monga apolisi ameneyo tiku- tinamusunga ndithu mu chitokosi mwathu pomuganizira kunena kuti malingana ndi malamulo mmene akuchitira makamaka tikapita ku section imene imakambapo ah, timayitchula kuti child protection care and justice act imene ndithu tikapita ku ndime namba 78 imakhala ikufotokozera ndithu kuti Yense osunga mwana opanda chilolezo cha makolo ake kapena awo amene ali ndi ufulu olamulidwa ndi boma kapena udindo oti ndi makolo ache kapena ndi oyang'anira pa chizungu timati guardian wa mwanayu ameneyo ndithu akupalamula mulandu ndipo pozindikira kunena kuti malamulo amanena kuti mwana ndi yense amene ali ochepera zaka 18 ndipo malamulo amankeranso mofotokozera kunena kuti yense amene ali ochepera zaka 18 alibe chiganizo monga munthu pakuti iyeyo ndi mwana ndipo chilichonse ingakhala atavomera mwanayo sichitengedwa ndithu ngati kuti wavomera chifukwa chokuti iyeyo ndi mwana lamulo limeneli ku act imeneyi limafotokozeranso ndithu kunena kuti yense osunga mwana tikamati mwana apa ndikuti tikutanthauza wina aliyense amene ali zaka 17 kutsika m'munsi ameneyo ndithu opanda chilolezo cha makolo ache kapena amene ali ndi udindo omuyang'anira iyeyo ameneyo ndithu uh, watsemphana ndithu ndi malamulo ndipo uh, wapalamula mulandu umene ndithu umatchedwa ndithu kuti child abduction Mhm. uh, pounika ndithu kuti iyeyu malingana ndi kafukufuku wathu kucheza naye iyeyu komanso mmene uh, nkhani imakambira kuchokera kwa makolo ake amene amatsimikizira kuti mwana ni masiku ati amene samapezeka ku nyumba zimaonetsa ndithu kuti mbuyomo pa 7 november uh, bambo ameneyu ndithu mwanayu adakagonanso ku nyumba kwawo ndipo mayi acheso anali odabwa kuti kodi iye wapita kuti koma mawa lake ndi pamene amatulukira ndiye zimaonetsa ndithu kuti ka background kalipo ndithu kunena kuti mwanayo ndithu amapita ndithu ah, kwa abambowa ndithu ndikukakhala ndithu kumeneko ndikugonako ndithu. ndikumagonana ndikugonako kumeneko kodi munakhala ndi nthawi yocheza ndi mwanayu Eh, mwanayo ndithu ndakhala Amati chani? yocheza mwanayu ah, wapezeka dzulo chakumasanasana maola ndithu olowera kumadzulodzulo tiziti cha ma 3 Mhm. ndi pamene mwanayo ndithu amapezeka anabwerera ndithu kwawo mpamene amamufotokoza kuti mayi ako ali ku polisi nde iweyonso ukuyenera upite kuti kumeneko nkhani zake ndi zaiwe so mwanayo anafika ndithu kuno ndipo titamufunsa iyeyo kufotokoza kwake anapezeka ndithu kuti wavomera kuti ah, amakhala ali pa ubwenzi ndi ah, bambo ameneyu vj ken yes komanso ndithu kuti nthawi zina amatha kupita kukagona ku nyumba kwake Mm. ndipo anafotokozera kunena kuti ah, tsiku la saturday analinso limodzi koma nkufotokoza kwake amanena kuti masiku enawa sanali kwa iyeyo iyayi anapita kwa anzake kukagona kwa anzake mm. koma abale anavomera kuti pa 7 anakagona kumeneko komanso saturday analinso limodzi mm -hmm. mm. komanso mwanayo anatsimikizira ndithu kuti uh, bamboyu ndi bwezi lake ndipo ndithu anatsimikizira ndithu kuti uh, mchitidwe wogonana ndithu ukuchitika ndithu pakati pa awiriwa so kufika pano inu ngati apolisi muli ndi information yonena kuti vj ken wavomera kuti mwana amagona naye komanso mwana anavomera kuti anthu amagonana kwa basi ndi milandu yanji yomwe atsekulira uh, komanso uh, kupita ku khoti nkhani yathamanga kwambiri file yomwe yakafika ku khoti ndimafuna ndi- ndi- ndi- chidwi changa chili pamenepa pakuti kodi speed imeneyi bwanji wagwidwa anthu amayembekezera kuti 48 hour rule yomwe imakhalapo koma mulandu wathamanga wakafika ku khoti
Ah, choyamba tifotokozere milandu imene ndithu tatsekulira bambo amenewa Mhm. Ah, mulandu woyamba ndi womwe ndimafotokozawo kuti ndithu osunga mwana uh, mokakamiza kapena kunena ndithu kuti abduction kapena kusunga mwana mophwanya malamulo uh, mlandu umenewu ndithu uh, ukupezeka ndithu pa section imene ndimafotokozeramo uh, komanso mlandu wina ndi ogonana ndi mtsikana wachichepere woti ndi mwana wochepera zaka 18 mlandu umenewu ndithu ukupezeka pa section 138 Ah, tikafundula ndithu ah, buku la lomwe limakambapo ndithu makamaka pa zilango ah, buku la loyendesera malamulo a dziko lino ndipo milandu iwiri imeneyi ndi imene ndithu ah, akakhale akuonekera nayo khoti ah, bambo ameneyo tikupita kumapeto a macheza athu koma ndimafuna ndifunse kuti Uh, zikuoneka kuti milandu yogona ndi ana amene uh, uh, ndi ochepera zaka 18 kapena kuti yogona ndi uh, ndi ana kumene ochepera zaka 18 ikuchulukira kwambiri anthu akumafunsa funso kunjako kuti akuyenera kuti azitani akapeza bwenzi chifukwa chonena kuti mabwenziwo akumapezeka kuti akumakhala ndi matupi otambasuka omasuka mwina maonedwe mwawo anthu amaona kuti ah mwina munthu ndi wamkulu koma pakutha pa nthawi zikumachitika too late munthu akuyenera kuti atani malinga ndi malamulo
choyamba taziwisa amalawi kunena kuti malamulo akuteteza ana ndipo mwana saloledwa kugwira ntchito yopyola msinkhu wake mwana sakuloledwa ah, kuti agonedwe kapena kuti alowe mu ubwezi wogonana ndi munthu wina aliyense chifukwa chokuti ameneyo ndi mwana ndipo mwana tizindikire kunena kuti ndi ndani malamulo ndithu akufotokozera bwino lomwe kunena kuti mwana ndi yense amene ndithu ali ochepera zaka 18 malamulo oyendetsa dziko lino akutero ndibwerezanso mwana ndi yense amene akuchepera zaka 18 pozindikira chimenechi tiyeni tonse amene ndithu tikusaka bwezi tikakumana ndi mtsikana amene ndithu tikumukayikira kunena kuti uyu akuoneka kuti ndi wachichepere tiye timfunse kuti kodi national identity card yako ili kuti nzofunikira kutero chaunzika chija chiphaso tione chimene chija chitipase ndithu chitsimikizo kunena kuti ameneyo ndithu zaka zake 18 zinakwana chifukwa a nrb sapereka chiphaso chimene chija kwa munthu amene ali wochepera zaka 18 Yense amene tikumukayikira kunena kuti uyu ndi mwana, tiyeni timufunse ationetse chiphaso. Ngati chiphaso anganame chifukwa zimatha kutheka kunena kuti wina mwina nkutheka kuti wanama. Zimatha kuchitika pazifukwa zake iyeyo pokhala mwana. Tipeze njira yonena kuti mwina tizindikire mwina ku- wapeza mwina abale ake kaya aphunzitsi ake amene kuti mwina atisimikizire kunena kuti iyeyu zaka zake kodi makamaka zili pati kuti tipewe milandu ngati iti ngati imeneyi chabwino ndithu takuthokozani kwambiri ah, potipasa mpata kuti ticheze zikomo kwambiri chibisa mulimbika paja udindo timati sub, sub inspector Yes, yes.
chibisa mulimbika tathokoza kwambiri potipasa mpata ndinu munthu wa busy koma potipasa mpata kuti tibwere ticheze yeah ifeyo ndithu ikakhala nkhani yokhudzana ndi inuyo sitikhala busy ya Chabwino. ndi chifukwa chake tili pano kucheza Tathokoza kwambiri. Kuti next time muzatipezenso zikomo kwambiri zikomo mmenemo ndithu ndi mmene tamvera mwina uh, ena amakayikira koma kuchokera kuno ku polisi akutisimikizira kuti nkhani imeneyi ndiyoona dzina langa ndi abel zulanga pezanuna